Tá an Taoiseach Leo Varadkar agus an tAire Comhshaoil Eamon Ryan ag freastal ar Chomhdháil na Mara Thuaidh atá ar siúl in Ostend sa Bheilg. Tá sé mar aidhm ag an gcomhdháil dlús a chur le forbairt mhuilte gaoithe sa Mhuir Thuaidh agus comhoibriú níos fearr a chothú idir tíortha lámh leis an limistéar farraige sin. I measc na dtíortha eile a bhfuil ionadaithe acu ag an gcomhdháil tá an Ghearmáin, an Fhrainc, an Bheilg, Lucsamburg, an Ísiltír agus an Iorua. Tá Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, ag freastal ar an gcruinniú freisin. Liom anois don chuid seo den chlár tá Fergus Keane, innealtóir. Fergus, céard iad na príomhcheisteanna ar chlár oibre an chruinniú mhullaigh seo, dar leatsa?
Bhuel, Dia dhuit, Fachtna. Dhein tú tagairt don Úcráin níos luaithe agus tá dreasachtaí móra againn anois fuinneamh in-athnuaite a bheith againn sna tíortha seo seachas gáis a fháil ón Rúis. Tá sprioc ag an Aontas Eorpa 300 gigawatt a bheith againn do fuinneamh gaoithe eischósta roimh 2050 so tá sé sin ollmhór agus tá an dream seo NESC ag lorg 260 gigawatt a thógaint. roimh 2050. Ach chun é sin a dhéanamh tá sé tábhachtach go mbeadh soláthar tuirbíní agus rudaí eile, tá a lán éilimh orthu ar fud an domhain faoi láthair, go mór mhór sa tSín, só tá sé deacair teacht orthu agus ba chóir go mbeadh plean mar gheall ar sin. An ceann is mó faoi láthair ná 15 megawatt. agus tá sé sin ollmhór, tá sé sin sa tSín ach tá a lán cruach ag dul isteach ann chun iad a thógaint agus mar sin so caithfear just plean a bheith acu mar gheall ar sin agus comhaontaithe maidir le lánaí longa agus iascaireacht agus idirnascairí idir na tíortha chun an fuinneamh seo a roinnt. Bheadh plean amháil agat an gineadóireacht a dhéanamh ach caithfear an fuinneamh dul in áit éigin so caithfear é a roinnt idir na tíortha nó é a stóráil agus tagann hydrogen isteach ansin. Is féidir an chumhacht a stóráil i hydrogen agus tá an eacnamaíocht hydrogen go hollmhór taobh thiar den plean seo. Go maith. Bhfuil an tír seo, Éire, bhfuil muidne saghas mall ag an rás seo chun fuinneamh gaoithe eischósta a fhorbairt i gcomparáid, mar shampla, le tíortha ar nós na Danmhairge?
Yeah, bhuel, bhíos ag smaoineamh mar gheall ar sin níos luaithe. Is deirtear go bhfuil an gaoth is fearr againn san Eoraip, nó an domhan fiú, agus go dtí seo bhíomar ag díriú ar feirmeacha gaoithe ar talamh agus ar na sléibhte, agus tharla sé sin sa Ríocht Aontaithe, agus trí thimpist tá siad ar cheann dos na tíortha is fearr anois do fuinneamh gaoithe eischósta, mar. An páirtí atá sa rialtas ansin, Páirtí Coimeádach, bhí an-bhrú óna base, na feirmeoirí móra. Bhí siad ag gearán mar gheall ar na tuirbíní agus dhein siad cinneadh na tuirbíní go léir a chur eischósta. So de bharr an chinnidh sin, trí thimpist, tá ag éirí go hiontach leo le fuinneamh eischósta mar níl aon fuinneamh acu gaoth acu ar an talamh. Ach sa tír seo táimid fós ar an talamh ag lorg áiteanna ach na fadhbanna atá ann níl na, tá na háiteanna is fearr tógtha anois agus tá freasúra ag ardú ina coinne gan amhras agus tá sé deacair na tuirbíní ollmhóra seo a thógáil ar na bóithre beaga in iarthar na tíre. Ach cúis eile ná tá sé an-chostasach na feirmeacha gaoithe a thógaint mar caithfidh an rialtas dreasachtaí a thabhairt do na comhlachtaí chun an infheistíocht a mhealladh ar dtús. So tá sé an-chostasach ach táimid ag Ag tosnú anois is tugtha. Fan liom, a Fergus, b'fhéidir go dtiocfaidh mé ar ais chugat i gceann nóiméad. Clíodhna Ní Ghallchóir i gCorcaigh, an bhfuil tusa i bhfábhar forbairt mhór ar fhuinneamh gaoithe eischósta i bhfarraigí na hÉireann? Bhuel, bhí mé ag léigh suas ar an ábhar seo, ahem, agus fuair mé amach go bhfuil saghas limistéar ar an méid is féidir a dhéanamh sa Mhuir Thuaidh toisc, mar a luadh ansin, na lánaí. na lánaí shipping lanes agus iascaireacht agus go bhfuil aghaidh ar an Atlantach agus ar ndóigh you know is linn cósta Atlantach ach go bhfuil deacrachtaí ansin maidir le an uisce a bheith iontach domhain ansin agus níl sé domhain sa Mhuir Thuaidh so Tá cuma ar an scéal go bhfuil féidireachtaí an-mhór ag Éirinn cur go mór leis an fuinneamh gaoithe ach go bhfuil saghas deacrachtaí agus bacainní agus caithfear you know innealtóireacht agus acmhainní a fháil but yeah bheinn fhéin saghas optimistic faoi. toisc go bhfuil go bhfuil an dearcadh an Aontas Eorpaigh anois ar fuinneamh gaoithe agus you know fuinneamh ón ghrian you know bé you know toisc an an an chogaidh idir an Rúis agus an Úcráin so sílim féin go mbeidh forbairt ar an ar an rud sin sna blianta amach anseo. Mire, Ceapaim féin go bhfuil an-chuid deiseanna againn níos mó muilte gaoithe a chur amach san fharraige. Tá Éirinn ar sheilf, seilf na hEorpa agus tá ár gcuid uiscí, níl siad chomh domhain le formhór an Atlantach agus ciallaíonn sé sin go bhfuil níos mó áiteanna againn i gcomparáid le haon tír eile san Eoraip chun iad seo a chur. So, ceapaim féin is rud maith é, caithfimid a bheith ag bogadh. i dtreo fuinneamh in-athnuaite agus seod céim sa dtreo ceart. B'fhéidir gurb é an t-aon rud maith a tháinig ón chogadh idir, bhuel, ní an cogadh ach an t-ionsaí a rinne an Rúis ar an Úcráin ná gur chuir sé ina luí ar an chuid eile den Eoraip, go bhfuilimid ag brath an iomarca ar ola agus ar ghás mar lucht. Níl ceist ar bith faoi anois, fiú Donald Trump é féin, caithfidh go n-admhódh sé go bhfuil géarchéim aeráide ann agus go gcaithfimid dul i dtreo fuinneamh athnuacha, bíodh sin grian nó an ghaoth. So, cibé bealach, agus níl an t-eolas ná an tuiscint agamsa, ach cibé bealach, é go bhfuil muid chun é a fháil, sin an t-aon bhealach agus ó thaobh comhoibriú tíortha, cinnte, I mean réitíonn sé sin fadhb má tá lá gaofar in Éirinn agus níl sa Bheilg nach mbeadh sé iontach go mbeadh an fuinneamh coitianta agus na interconnectors againn agus achan duine ar an bhád céanna mar táimid uilig inár gcónaí insa phláinéad, ar an phláinéad céanna agus tá na deacrachtaí aeráide chun cur isteach orainn uilig ar fud an domhain. Joe 1.
Bhuel, níl mórán eolas agam i ndáiríre ar an ábhar seo ach aontaím leis an tuairim san go gcaithfear leanúint ar aghaidh le fuinneamh gaoithe agus is cinnte amach anseo fé cheann 50 bliain go mbeidh sé ann agus go mbeimid, nach mbeimid ag brath ar na cumhachtaí eile agus mar a dúirt Joe anso tá fadhb ann mar gheall ar an aeráid agus is breá an rud é go bhfuil siad ag dul sa treo san. Sin an méid is féidir a rá i ndáiríre. Bhfuil aon deacrachtaí ag baint le seo nach bhfuil luaite agat Fergus? Mar shampla bhfuil deacrachtaí ó thaobh iascaireacht agus iascairí de?
Bhuel sea, I mean chun an fhírinne a rá ní fios fós mar níl an méid sin feirmeacha ann fós ach Tá baol ann go mbeadh you know go mbeadh fadhbanna le le torann agus mar sin agus you know so ach you know agus tá tá sé níos deacra agus níos costasach na feirmeacha seo a thógaint mar tá tá na fondúireachtaí ana thábhachtach agus agus mar sin ach so ní fios fós ach So tá tá saghas baol ann go gcuirfeadh an ruaig ar na na héisc de bharr an torann ach an baol is mó ná an tógáil. Ceart go leor, Fergus Keane, innealtóir cairte agus scannánóir, go raibh míle maith agat as ucht a bheith linn leis an scéal sin.